ihe na-erukwa ihu agha ka ịmara pawụda ka erukwa na ihu agha ma pawụda ma pawụda ka ọ na-etesi anyị nzu
chineke nnale okay Igbo mụlụ nze mụọ ọzọ ụtụtụ ọma nke onye chili nya zelu hmm? tata bụ special day oke nwa mutegodu mic gị today is a special day um, ọ dịrọ like every other Sundays ehe ife o ji bụ special day bụ na afụ nze ebie okwu hmm? enwere m ndị odogwu nwa odogwu bụkwalụ na today bụ um, birthday of a solid member of my platform the president general nzukọ ndị Igbo South Africa um, the president uh, old Aguata in South Africa and many more.
Biko ya gbapere na ihe nkiri biko ka anyị na-afụ ihu ya anya biko biko ayọ ka nna ya. Mba mayor ya agbanye m camera just hang on ọ ya agbanye ọ ma na ọ ya agbanye at some point ọ ya agbanye m. um ọ fịaba m arụ n'ebe a m gbakwulu ya a sị ọkọ kọba mmadụ o jekwuru mmadụ ibe ka ọ kọọ ya Mayor is one of the person I can always run to any day, anytime. o nwegodi ife ọ na-eme ọ ya arapụ ya to attend to whatever it is I need and mayor I'm not taking it for granted I appreciate that hmm? so on that note ọjị na-agba ka ntịlị n'afele enwe m ọjị ugo enwe m ọjị ugo nwee ọjị nkịtị ọ dị awazi ọjị ka ọ dị alụ enwe m nzu enwe m edo so on that note birthday boy happy birthday to you and at the same time na ọjị nji anabata onye ọbụla bịa na this my platform tata bụ Sunday na ọjị nji anabata unu mm, and also for the birthday boy mana mma mgbajekwuwe the birthday boy mee o meghị ụwa niile over to you mazelie gị na ya ya eje Adanne Igbo daalụ Adanne Igbo daalụ daalụ rinne Adanne Igbo Ah, biko nụ ụmụnne m ọjị abịagonụ um, eh, good morning everybody onye ọbụna zerukwe nke o chi n'ụtụtụ a Ah, biko nụ um, ọ bụrọ ntị m ka ntị ụnụ nke o ji bụ anya m ka anya ụnụ eji m n'aka na onye ọbụna nọ ebe a na uche anyị dị ya um, nwaada anyị nọrọ be ye anyị bịara na be ye asụgoola anyị ọjị of which um, anyị agbapụna ya ọsọ ka anyị mee ihe dị n'ọjị a maka na ndị Igbo si na ada ekpukpo ọjị okwu mana ka o sina dị before I proceed ma egosigodo ofu nwanne m n'ebe a ya bụ ọjị Ọgọchukwu butegodo ọjị- bunite ọjị enu ka Blue Man fụ the ọjị nwanne m Blue Man as usual Eh, Okenwa nọ ebe a Alex White nọ ebe a mana ka o sina dị Ruto na Okenwa eji m Okenwa n'aka mgbe niile Okenwa na-anọ ebe a 24/7 mana Alex White ịgbara ị na-atụ n'ọnwa n'ọnwa na-adọkọta afụchara gị mana ị na-abịazikwa nke ikpeazụ a daalụ ị na-abịa ị na na-abịa nke ikpeazụ a mana n'egburo oge um, a- a- e nwere nzu nwee edo nwee ọjị if I'm not mistaken ọ gị na Okenwa mazi eh, onye ya a- ị mazi- unu mazi onye ya onye onye nke onye ya mana at the end of the day ọ tọkwa ofu onye ka a ya ebunye the ọjị ka ọ maziere ihe ọ ya eji eme mana Okenwa nwanne m biko permit me to go straight to Iheriọba Iheriọba maka na Iheriọba bụ agụrụgụrụ afụ ya mana a sị na anya fụrụ ugo ya tụrụ ugo na ada afụ ya kwa daa nke a jidetara mụrụ ihe eri
thank you for the permission Okenwa Chukwu gọzie gị nwanne m Iheriọba ama na-eme ya nwanne m um, over to you ọjị eze ya bụrụkwa n'aka eze ka i mee ihe dị na the ọjị nwanne m daalụ